Anois, Nicole, an bhféadfá díriú isteach ar an tsraith pictiúr atá ansin os do chomhair amach agus cur síos a dhéanamh dom ar an gceann seo dar teideal 'Taithí Oibre san Idirbhliain'? Sa chéad phictiúr tá cruinniú sa halla scoile le comhordaitheoir na hidirbhliana faoi thaithí oibre. Tá liosta de na hionaid thuas ar an mballa, Deireann an múintear leo go gcaithfidh siad na socraithe a bheith déanta acu roimh lá arna mhárach. An lá dár gcionn, fiafraíonn an múinteoir den rang an mbeadh suim ag aon duine áit a fháil i mbunscoil nó i ngaráiste. Deireann buachaill amháin go mbeadh suim aige áit a fháil i mbunscoil mar tá a mháthair ina múinteoir bunscoile agus ba bhreá leis é a dhéanamh. Freisin deireann buachaill eile go mbeadh suim aige obair i ngaráiste. Tagann an chéad lá den taithí oibre, beidh buachaill amháin ag obair i Bunscoil an Chlochair agus buachaill eile ag obair i nGaráiste Uí Néill. Is dócha go bhfuil na déagóirí ag tnúth leis an obair. Buaileann buachaill amháin leis an bpríomhoide ag doras a oifige. Tá ag éirí go maith leis an mbuachaill sa scoil. Faigheann sé deis na páistí is óige a mhúineadh, múineann sé dóibh conas focail a litriú agus pictiúir a tharraingt, tugann sé cúpla smaointe le céard a tharraingt. I bpictiúr a cúig tá an buachaill eile ag féachaint ar na meicneoirí agus iad i mbun oibre, tá an meicneoir ag tabhairt seirbhís iomlán don charr, freisin bíonn air urlár an gharáiste a scuabadh. Ag deireadh an téarma, tagann na daltaí go léir ar ais go dtí Comhordaitheoir na hIdirbhliana le rá léi conas mar a d'éirigh leo sna hionaid oibre éagsúla. Bíonn na daltaí go léir ag roinnt a cuid scéaltaí le na daltaí eile. Go raibh maith agat, Nicole. Anois, bhfuil aon cheist agatsa le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Sa chéad phictiúr, céard atá ar an mballa? Ar an mballa, tá, de réir deáraimh, tá liosta dos na hionaid oibre go léir ina mbeidh na daltaí ag dul. Um I bpictiúr a ceathair, cad é an pictiúr ar an bpóstaer A? Ar an bpóstaer ar ar an bpóstaer A tá pictiúr d'úll. Ansin, go maith. A cad cad atá an buachaill ag an buachaill ag déanamh i bpictiúr a cúig? I bpictiúr uimhir a cúig tá dhá rud ar siúl aige, tá sé ag féachaint ar mheicneoir ag taispeáint dó cad é an sórt oibre a bhíonn ar siúl aige agus ansin feicimid an buachaill agus é ag scuabadh an urláir.

le lámh sínte. in airde aige. An-mhaith. Go raibh míle maith agat as sin, Nicole. Nicole Ní Chathasaigh ansin ó Ghaelcholáiste an Chláir agus í ag cur síos ar an sraith pictiúr dar teideal 'Taithí Oibre san Idirbhliain'. Cad a cheap tú de sin, Áine? Cheap mé go raibh sé an-mhaith, ní raibh aon deifir uirthi agus caithfimid smaoineamh go bhfuil ceithre nóiméad agat an scéal a chur in iúl. Tá fuílleach ama ansin. Is fiú é a rá arís, na hagallaimh ar fad atá taifeadta againn don tsraith seo, níl aon duine a chuaigh thar an am sin. Tá fuílleach ama, de ghnáth tógann sé b'fhéidir nóiméad go leith, dhá nóiméad chun an cur síos a dhéanamh agus b'fhéidir nóiméad eile le haghaidh na sé cheist, na ceisteanna ó na hiarrthóirí agus na ceisteanna ón scrúdaitheoir.